ekenekwa m asị m ụbọchị ụka dịrị anyị mma onye na n'onye ọ bụ high chief eze dibịa ishi kwiri m kwiri m na 070 double four double four again 15 1858 070 double four double four again 1858 o nwere m ji maka ya were bịa n'ụbọchị taata abịa m ka m kọwarị ya m kọwaa ya public maka ụfọdụ na-ajụ m ya na WhatsApp ụfọdụ na-akpọ m na-ajụ m ya abịa m ka m kọwaa ya public ọ bụrụ i nweta ozi a tụsara ọyị gị tụsara ikwu gị na ọ ga-abara gị uru ihe m ji maka ya were bịa bụ ihe gbasara mmadụ ịlọ nlọ ịfụ onye nwụrụ anwụ na nlọ o nwere ndị na-agwa m na-akọwara m na WhatsApp ma na-ajụ m na ha na-alọ nlọ nke ha fụ ọyị ha na ha dị na mma na nlọ mana ha nwere ike rọba nlọ alọcha na ha pụta na ha adị echeta ya ma mmadụ ịlọ nlọ ịfụ onye nwụrụ anwụ ma ọ bụ ajọ nlọ ma ọ bụ na ọ bụghị ajọ nlọ ya ka m chọrọ ka m kọwaa public ọ bụcha nlọ niile ị lọrọ fụ onye nwụrụ anwụ bụ ajọ nlọ ọ bụghịkwa nlọ niile ị rọrọ fụ onye gị na ya dị mma maọbụ onye gị na ya adịghị mma ka ọ na-achụ gị na nrọ ọ bụghị ha niile na-abụ gịnị real o nwere kpema o nwere ihe a na-akpọ ọ bụ na na-eji amụgo ife a na-akpọ confirm witch na-eji amụgo confirm witch o nwere na-akpọ ordinary witch witch nwere ike iji best friend gị witch nwere ike iji nwunye gị ma chụọ gị ọsọ na nrọ ma pịa gị ihe na nrọ onye gị na ya adịghị mma ma ọ bụ onye na-enwere gị anya ụfụ mana o nwere ebe obiri ọngụrụ mana o nwere ebe ọ nọ o nwekwuru ike iji ihu nwa gị nwa gị mụrụ amụ ma chụọ gị ọsọ na nrọ ma mee gị nya mee gị attack na nrọ ma o were ihu nne gị nwụrụ anwụ maọbụ nna gị nwụrụ anwụ maọbụ ọyị gị nwụrụ anwụ mee gị attack na nrọ mana ọ bụrụ na ọ na ị rọrọ nrọ pụta fụ onye nwụrụ anwụ na ọ nọrọ onwe ya ọ gha agha ọnụ maọbụ na ọ pụtara zie gị ozi onye onye nwụrụ anwụ na-esi na na-esi na nrọ ma zie mmadụ ozi mgbe ọ bụla ị rọrọ nrọ fụ onye nwụrụ anwụ gbaa mbọ ṅado ya ntị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị rọsịa nlọ na ị dị echeta nlọ ị lọrọ kpọọ m ma agwa gị ife ị ga-eme ị lọ nlọ ị ga na-echeta nlọ ị lọrọ maka o nwere onye ga-eme ọ rọ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ o zisie ya ozi na nlọ ma ọ kọwachara ya na nlọ ọ pụta na ife ọ ga-echetazi ihe ahụ na ị lọrọ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ abụghị ajọ nlọ ụmụ ndị ga-eme o nwee nke kpọrọ m si ka ụbọchị gbawa afa ka mara ama nke anyị achụ ka mara nke mba onye gị na ya dị mma tọọ ụtọ ya kpatara ọ bụrụ na gị na mmadụ dị m- dị na ezigbote mma ma onye ahụ nwụọ gbaa mbọ fere ịdọkwapụrụ ya aka buru ofu oke ọkpa ọ bụrụ na gị na onye ahụ dị mma na ị na-eje na be ya jee na be ya nọ na n'ime ya dolisi oke oke ọkpa ahụ ọ bụrụ na ị na-eje na be ya na ihe ejebu na be ya na onye nga ịnọ rụọ ụka apịchasị ahụ kpokuo ya ya na taata ka ị na-atụkwapụ ya aka ịtụkwapụ ya onye ya dị eme attack na nlọ mana nke kwesịrị ịrụ kwesịrị ka ị jụọ ese gbaa afa bụ mgbe ọbụla ị lọrọ nrọ fụ onye nwụrụ anwụ ka ọ na-eme gị attack ife ị ga-eji gbaa afa abụ na o nwere ike ọ bụrụ ihu onye enweghị ihe ọ na-echere gị onye ejebere na be dibịa onye echetaghị gị oregoro n'echiche ka o nwere ike iji ihu ya ma mee gị attack ị gbazighị afa ị jụghị ese ị nwere ike ịpụta ị fụ onye ahụ i bubere ya iro ị pụta ị fụ onye ahụ i bubeziere ya anya ọkụ ma ejebezi na be dibịa

ọ bụgodị na ị jụwa ese as far as na onye onye ahụ nwụrụ anwụ na o meghị attack na ọ chụghị ọsọ na ọ pịaghị ụtarị na o yighị egwu ọ bụrọ ajọ nrọ ọ nọ ma o nwere ike ime ihe a gwọtagbu ya n'ọgwụ ihe a chụtagbu ya na aja na-eyi arụ ya na eji afụ ya mana nke ga-eme ị rọ nrọ ka m gwa gị nke dị njọ bụ nke ahụ ị fụ onye ahụ nwụrụ anwụ maọbụ onye ahụ dị ndụ ka gị na ya na-anụ ọgụ ka o ji mma achụ gị ka ọ gbara gị egbe ka ọ mere gị ihe ejekwana ka i je buburu onye ahụ iro ọ bụrụ onye ahụ dị ndụ na onye ahụ mere gị ya abụ onye dị ndụ ya jụọ ese ọfụma jụọ ese ụzọ ebe naabụ ebe ịtọ ebe ịnọ ka ị were mara ọ bụzie na ị gbaa nke izizi a sị na onye ahụ gbaa nke ịbụa a sị na gbaa nke ịtọ a sị na onye ahụ agwọkwana ọgwụ ọjọọ ife ị ga-eji bụ ọfọ na ogu ọfọ na ogu ka ị ga-eji

unu bụkwa arụsị ka mmụọ na-eji wee gbuo izu wee bi n'ubi ya ka m ka m kọwara gị bụ nwoke na mmadụ ịfụ onye nwụrụ anwụ na nlọ o nwere nke dị mma o nwere nke bụ ajọ nlọ nwee nke ga-abụghị ajọ nlọ and mgbe ọbụla e ji ihu onye dị ndụ maọbụ ihu wee yiri gị egwu na nlọ maọbụ onye nwụrụ anwụ yiri gị egwu na nlọ afa ka ị ga-agba ihe ị fụ m na-ekwu na ọ na-ese okwu mmadụ ejigo ya agba mmadụ akwụkwọ na arụsị na ya rọrọ nrọ na onye a na-achụ ya na ya jee na nke a jee nke a oge ruo ikpeazụ ọ bụ na aka onye ahụ dị ọcha ekenekwa ya o nwekwa ife ọzọ contactịa m na m ma kọwara gị ya